Ah, mvererani kulandiridwa kukondedwanso timakukondani kwambiri zedi haleluya nthawi ina uthenga umabwera molimba koma sikuti ukhale wa mwano ni chikondi chimenechi ndipo ndikudziwa ndinu anthu abwino ena amene mmamvetsera ndinu abwenzi abwino kwambiri zedi ngakhale kuti mwina mwake tusiyana mkaganizidwe kakulalikira kwa uthenga chiphunzitso. Aleluya! Tikhoza kusiyana anthu chifukwa ndife otere, koma mawu a Mulungu sasiyana, amayankhula chinthu chimodzi. Aleluya! Ndipo umboni wakuti chiphunzitso ichi ncholondola chigwirizana ndi Bible. Lemba ndi lemba, entire Bible lipanga match. Nde nokha dziweruzeni chimene mudagwirako nchimene mukuchimvacho. Chifukwa izi sikuti nulalikira tchalitchi ayi. nulalikira baibo limeneli ngati chanucho sichigwirizana ni baibo ni bwino muchisiye mutenge chimene baibo lukamba ngati cha ine sichigwirizana ni baibo ni bwino nichisiye mtenge chimene baibo lutani lukamba koma fufuzani maubatizo m'baibo ali bwanji tiona ambuye yesu khristu atipatsa chitsanzo pamenepo akukaviikidwa m'madzi ambiri koma anthu mumapangabe makani zinthu zoti iyeyo adati nikwanitse chilungamo chonse nsasiye anawo panda chitsanzo kupereka chitsanzo anapereka kuti ubatizo ni umenewu ndipo tikaona atumwi filipo ku machitidwe 8 amubatizaso mdindo wina wa ku ethiopia immersion ndiye ubatizo umenewu ubatizo umatanthauza kuviika m'madzi ambiri yohane mbatizi anapatsidwa dzina limeneli chifukwa chakuti amagwira ntchito yobatiza aleluya iye uja anali yohane zakariya anali mwana wa zakariya ameneyu Koma anapatsidwa dzina lakuti Yohane Mbatizi chifukwa choti amabatiza. Ndiye ntchito amachita. Ndiye kubatizako, mukafunsa amabatiza bwanji, amaviika m'madzi. Koma taonani ziphunzitso zapangidwa za wanthutu osati za m'Baibo. Uchotsapo cha m'Baibo chija chenicheni chija niikapo anthu malingaliro awo. Mosasamala kuti kaya bwanji, ngati Ambuye Yesu Khristu anasweka akalowe m'madzi, inuwo ndinu ndani? Mukuti kaya ndinu mabwana, kaya ndinu obvala bwino, kaya ndinu aulemu wanu. Koma inu na Ambuye Yesu Khristu waulemu ni ndani? Ndiye tiyeni tingokhala nkhosa kugonjera ku chimene mawu a Mulungu ati. Tikachita mawu a Mulungu, Mulungu atilandira. Monga mmene Mulungu anaamuzira Kaini kuti kodi utachita ngati mmene m'bale wako wachitiramu singakulandire? Koma Kaini sanafuna kuchita, anachita makani, anakana. Atakana choncho muja anachoka pamaso pa Mulungu. Ndiye inunso mukakhala kuti mukana mawu a Mulungu amenewa, mmachitanso chimodzimodzi, mmachoka pamaso pa Mulungu, mmakhala kuti mumpembedza Mulungu pachabe. Mutalandira 6 6 imeneyo chifukwa mwatenga chiphunzitso chabodza chonama mwakana ubatizo wa mzimu woyera mwakana nzeru ya mulungu imeneyi ndiye mmangochita chipembedzo chanu ngati mene- chimene kaini na ana ake amachitira kungopembedza mulungu koma pachabe osamatchula pa dzina la mulungu haleluya ndiye tiyeni tioneni nikopweteka kumpembedza mulungu pachabe ni bwino kuti munthu ungokhaliratu ochimwa weniweni anthu azidziwa mu mzinda kuti koma ngati lihule ni- tini hule ni limene ngati ni chigawenga ngati ni mbala ni imeneyi ndiye uzikapsa kumene kuvomereza kuti azoonadi mphotho iyi niyenera zija nimachita zija chifukwa ambiri amene akakhumudwa pa tsiku limene la mlendo ni anthu amene amadzitchula opemphera koma moyo wawo zimene achita nzosemphana nchimene iwo aunena Aleluya! Angokhala chabe achinyengo ndiye chachuluka lero lino, chinyengo. Anthu afuna azingodziwidwa pa dzina la Yesu kuti amapemphera mpingo wakuti wakuti. Koma Yesuwo mkati mwawo mulibe. Zimene achita si mawu a Mulungu. Ndiye ku chimenecho, amene muli ana a Mulungu, chokakoni. khalani ni chikhristu chochokera mkati mwa mtima mwa munthu mkati mukhale moyera ndiye mukakhala moyera kubwalo kusokozani bwino osati mkati ni mwakuda moyipa modzala ni zoyipa koma kubwalo kukozakoza kuja bwinobwino ngati simuchita zoyipa zikuchedwetsani chifukwa mulungu amaona mkatimo ambuye atithandize haleluya nde tifuna tipitirize nkhani yathu imeneyi ya chilemba cha chilombo chisindikizo cha mulungu tiwerenganso kumeneku ku chivumbulutso chapter cha 14 chivumbulutso 14 vesi yake ya 9 kulekeza 11 ndipo anawatsata mngelo wina wachitatu nanena ndi mawu akulu ngati wina alambira chilombocho ndi fano lace, nalandira lemba pamphumi pace, kapena pa dzanja lace, iyenso adzamwako ku vinyo wa mkwiyo wa Mulungu, wokonzeka wosanganiza m'cikho ca mkwiyo wace, ndipo adzazunzika ndi moto ndi sulufure, pamaso pa angelo oyera mtima, ndi pamaso pa Mwana wa Nkhosa. 11 ndipo utsi wa kuzunza kwawo ukwera ku nthawi za nthawi, ndipo sapuma usana ndi usiku, iwo akulambira cilomboco ndi fano lace. ndi iye aliyense akalandira lemba la dzina lace ndipo mutsimo mudaturuka dzombe pa dziko ndipo analipatsa ilo mphamvu monga zinkhanira za dziko ziri ndi mphamvu ndipo ananena kwa ilo kuti lisaipse udzu wa pa dziko kapena cabiriwiri ciriconse kapena mtengo uliwonse koma anthu amene alibe chizindikiro chisindikizo cha mulungu pamphumi pawo ndiwo ndiye tikuona ubwino okhala ni chisindikizo cha mulungu komanso tikuona temberero lokhala ni chilemba cha chilombo ubwino wakukhala ni chisindikizo cha mulungu chakuti umakhala uli ndi wotetezeka ku zoopsa zonse chifukwa tikuona mulungu apereka mphamvu ku dzombe limeneli kuti lisakaipse chabiriwiri china chilichonse koma okhawo amene ali ndi chilemba cha chilombo ndiwo amene alambira fano lake ndi kugwadira chilombocho ndiye okhawo mutha kuona pamenepo abwezi ndiye imene nthawi yovuta ndikupeza kuti nthawi imeneyi nthawi ya chisautso chachikulu mulungu akakhala akusindikiza ake kumeneko timodzi ku israeli 144000 kuno kwa mitundu akugwiranso ntchito yosindikiza mulungu amene ali ake ndiye pamene mulungu akusindikiza ake asanamalize ntchito yake amauza angelo akuti agwire mphepo zinayi aleluya zoopsa zikuluzikulu zimene zingabwere mu dzikolo nkhondozi nkhondozi ni zakuti zida za nyukiliya zikadakhala zaombedwa zaphulitsidwa kalekale chifukwa olamulira ake ni anthu osalungama ni anthu okuti amamwa kachaso mowa vodika ngati umenewo kuti zongosowekera kuti atenge chakumwa chimodzi kenako ali pa batani la nyukiliya aphulitsana wina ni mnzake Aleluya! Koma chikupangitsa kuti dziko lizikhala mwa chonchi ncha chifukwa choti Mulungu sanamalize kusindikiza anthu ake misindikizo. Ali ni plan ya chiombolo Mulungu. Imene anaidziwa maziko a dziko asanakhale, ndiye sanamalize. Akakhala kuti wamaliza plan imeneyo, kenako ulamuliro uperekedwa kwa mdierekezi. Aleluya! Kenako chiwonongeko chibwera. Ndi pamene chilemba cha chirombo chidzafika pa chiyindeyinde ndi chisindikizo chake. Chakuti nthawi imeneyo miliri idzabweranso yochuluka. Aleluya! Koma amene ali ndi chisindikizo cha Mulungu akhala malo otetezeka. Mukhale malo amenewo. Tamvanso kumathero kwake kwakuti anthu amene awawa amene aulandira chilemba cha chirombo amene akulambira chilombo, amene akugwadira fanolo, akuti anali kuzunzika ku nyanja ya moto kumeneko, moto ndi sulufule, ndipo akuti utsi wake umathera pamaso pa ah, pa angelo, pamaso pa mwana wankhosa ameneyo, ndi pamaso pa oyera mtima. Ndiye kuli mkwiyo wa Mulungu kwa onse amene akugwadira chilombocho. Mdyerekezi si mnzanuyu akutengerani ku chiono, koma anthu mwapanga ubwenzi ndi mdyerekezi pochita ntchito zake pokhala moyo wauchimo umenewo. Ndiye tiyeni tichokeni kumbali ya mdyerekezi imeneyi, tipite kumbali ya Mulungu wathu amene cholinga chake chakuti atipatse moyo wochuluka, moyo wosatha. Kodi si zabwino zimenezo? Simunganene kuti Ameni? Kodi mufuna mukhale mu m'chinyengo cha mdyerekezi chimenechi, kuti tsiku limene lidzakupezeni ngati msampha? Zili ndi inu. Aleluya! Ndiye tinaona ulendo watha uja kuti Chilemba cha chilombo chisindikizo cha Mulungu chidayamba na anyamata awiri aja opembedza aja. Tinaona Kaini akutenga mark of the beast akupembedza mabodza kumeneko. Tionanso Abelo akuphedwa Mulungu adzutsa Seti m'malo mwake apitiriza kupembedza kolondola. Ndiye taona kuti mu nthawi ya Nowa pakuchitika kusakanikirana kumene kumaukwati. Mbali ya Kaini ija ndi mbali ya ana a Seti akuchita maukwati ndipo anagwa pa chisomo cha Mulungu ana a Mulungu. Aleluya! Koma zikuchitika choncho Nowa apeza chisomo pamene paja. Ndiye chifukwa chakuti anthu achimwa, Mulungu amafuna awononge dziko lapansi ndi chigumula cha madzi. Ndipo Mulungu amene akadalibe Mulungu lero lino. Ndipo ulendo uno Baibulo likuti awononga ndi moto. Sawononganso ndi madzi ayi. Haleluya. Koma Mulungu asanafike poononga dziko lapansi, choyamba amapereka kaye chenjezo kwa anthu. Komanso amapereka njira yothawira. kwa anthu amene afuna athawe chiwonongekocho. Ndipo ngati inu mufuna muthawe chiwonongeko, njira yapangidwa. Aleluya! Njira imene yakuti mulandire ubatizo wa Mzimu Woyera, mukhale mu chombo chimene chilipo chimene mwa Khristu Yesu, mukhale mu nthenga za Jehova zimenezi, mukhala otetezeka ku chiweruzo chimene chili nkudza. Anthu lero lino mafuko akukumba kumalo kothawira mabomba a nyukiliya, koma kumeneko si kothawira. Kothawira ni kwa Ambuye Yesu Khristu basi. Haleluya! Ndipo mukakhala mwa Khristu mumakhala muli safe, mudziwa kuti ine ndi otetezeka ku zoopsa zonse zimene zingabwere. Haleluya! Nde malo othawira kumene kunali chombo, Mulungu adamuuza Nowa aseme chombo chimenechi. Mulungu asanaononge dziko lapansi, Nowa anauza anthu, koma anthu anakana. Anthu amanyoza, amapeputsa. Haleluya! Monga taona kuti Mulungu anaika udani pakati pa mbewu ya chinjokayo ndi mbewu ya mkaziyo, timaona anthu amachita zamwano zonse kwa, kwa, kwa Nowa titero. Aleluya, amamunyoza. Ndiye tinaona kuti ana a Kaini aja adali asayansi ma giants ndiye amatenga zida zawo kuyesayesa mlengalenga amaona kuti mvula kulibe. Mulungu simungamudziwe ni sayansi, simungamudziwe ni nzeru zanu Mulungu. Mulungu timamudziwa ni chikhulupiriro. chimene chili chokhudzira cha nambala 6, chikhulupiriro chimenechi. Aheberi 11 akuti wonse amene abwera kwa Mulungu amabwera kwa iwo ni chikhulupiriro. Mulungu timalumikizana naye ni chikhulupiriro. Chikhulupiriro chimatilumikizitsa ife ku zinthu zosaonekazo, ku Mulungu amene sitingamuone ndi maso. Haleluya! Koma zokhudzira zisanu sizingatilumikizitse ni malingaliro athu amangotitengera kutali ni Mulungu. Mulungu timangomukhulupirira mu chimene akunena. Akati chakuti timangokuti amen. Ngakhale asayansi nthawi imene amati kulibe madzi, koma Nowa amakhulupirira kuti a Mulungu ali okhoza kulenga chani madzi chifukwa iye ni wolenga. Aleluya! Adalenga dziko lapansi, adalenga zooneka izi ku zinthu zosaoneka. Alephera bwanji kulenga madzi oti aononge dziko lapansi? Ndiye Nowa anakhulupirirabe uthenga uja, anasema chombo chija, sanatekeseke ni zonyoza, zoyankhula za wanthu, anasema chombo chija. anachimaliza mpakana mulungu adamuuza alowe mene muja ni zinyama anthu anakana ulowa ndipo nukhulupirira kuti anthu anamva uthe- komaliza uthenga umene kuti akalowe mu chombo ndipo anthu anakana ndipo anthunso lero lino akana kotsirizira inunso nthawi inayo mudzakana kotsirizira mulungu adzakuchezani kotsirizira anthu anakana kotsirizira kuti mpakana mulungu yekha anatseka chitseko kuti palibenso amene alowe. Ndipo ikadzafika nthawi imeneyi m'moyo mwanu kuti mwabva kotsirizira, basi mwadutsa pa mzere wa chisomo. Malo oopsa angozi ngati amene. Ndiye mu chombo muja munakwera Nowa na apabanja ake. Anali anthu 8 ngati si 7 Baibulo limatero. Ni zinyama zija. Aleluya. Nde Mulungu amafafaniza wanthu pa dziko lapansi, chifukwa cha choipa chimene adana, amakhala ngati akuthana nawo mbewu ya, se- ya, ya serpent ija yachinjoka ija. Koma ayi, Satana ndi wochenjera anasungirabe mbewu yake mwa mmodzi wa ana a Nowa, anayinyamula. Aleluya! Anayinyamula, anali Hamu ameneyi. Tili limodzi, eh? anakakhala mu chombo muja phee, ni ena onse aja. monga mmene munalinso nkhunda ndi khwangwala mu chombo chimodzi. Khwangwala amaimira Mkhristu wachinyengo amene mbali ina amachita za Mulungu mbali ina achita za Mdyerekezi. Zinyimbo za dziko lapansi akudya nawo, zimafilimu zonse zoipa achita nawo, koma akakhalanso ali pa gome la Mulungu akudya Mawu a Mulungu. Khwangwala amachita chimodzimodzi. Ndipo khwangwala ni wosadalilika. Atatumidwa ni Nowa mu chombo muja kuti tapita ukayang'ane ku dziko lapansi ngati madzi atha, mvula yatha, iye uja anaiwala uthenga uja numakadya mitembo kumeneko. Ni mmenenso alili akhwangwala achikhristu, Akhristu achinyengo amene ali okopeka ni zinthu za dziko lapansi izi. Mitembo imene Mdyelekezi waika m'dziko lapansi, iye amafuna adye nawo zimenezi. N'zoona zimenezi. Akadya idya kenako azibweranso pa tebulo la Mulungu numadya mau a Mulungu. Pamene moyo umeneyo nkhunda ilibe. Nkhunda ilibe ndulu mkati mwake yodya zinthu zowola. Nkhunda imangodya mbewu yeniyeni imene ili yabwino. Amene ali Mkhristu weniweni. wopanda chinyengo wobadwanso mwatsopano, iyeyo amangokudya chakudya chimechi chabwino chimene chibweretse ulemu wa Mzimu Woyera. Amadya mawu. Ngati tasindikizidwa ndi Mzimu Woyera, Mzimu Woyera amakhala mwa ife ni munthu. Kodi iye angamakondwere ni zija timaonera zija? Aleluya! Muzidzifunsa mafunso amene maganizo aja amaganiza aja, kuja amakayenda muja. angachite amakondwa nazo mzimu woyera ndiye baibulo ikuti musaumvetse chisoni mzimu woyera umene mmasindikizidwa nawo fikira tsiku la maomboledwe anu tiyeni tikhale nkhundayi ifeyo ndi amene tupitiriza chisindikizo cha mulungu amene muli okhulupirira zenizeni ambuye akudalitseni